bon an balima maliyɛnw asalaamaaleykum bon bi ye juma ye an bɛ ala deli ala min ye nin juma in jira an na juma ka ca ala bolo ala ka juma caman jira an na ala k'an fara juma wɛrɛ yebagaw kan An bɛ siran fɛn minnu ɲɛ an yɛrɛ de b'o dɔn ala k'an kisi o ma fɛn minnu ka d'an ye an b'a ɲini ala fɛ a k'olu k'an ye bon bi ne bɛ pari depuis ala ka n da an ka video kɛ c'est la deuxième fois dans ma vie je suis sur snap je suis sur instagram

international ala de bɛ jɔn kanu don a jɔn ɲɔgɔn na ala ye n kanu don mɔgɔ caman na diɲɛ dugukolo sanfɛ minnu ye sama n nɔfɛ ka bonyaw kɛ n ye k'u ka jamana trophée ta ka di yan k'u ka jamana wura akanw di yan bonya o bonya ni ala bɛ se ka di i ka jɔn ma dugukolo sanfɛ a t'a bɛɛ di mɔgɔ kelen ma mais a ye caman di yan mais a ye fɛn o fɛn di yan a sababu ɲuman bɔra jamana jumɛn na o ye mali de ye c'est pour cela ni n taara jamana o jamana n b'a fɔ n ko moi je suis made in mali né au mali a grandi au mali Réussir au Mali, dans ma vie, ne ma deli ka kalo kelen kɛ Mali kɔfɛ. Ni ne voyagera a janyalen ye 20 jours ye. Mais Ala ye hɛrɛ minnu di yan Mali la, n ye n profiter ka fɛn wɛrɛ ɲɛɲini ye jamana wɛrɛw kɔnɔ. Bon jamana min kɛra sababu ye k'i balo a jamana kɔnɔ k'i furakɛ a jamana kɔnɔ wagati min na an bɛ don ekɔli la nin jamana kelen n'o ye mali ye olu de bɛ kaye d'an ma o de bɛ bigi d'an ma n'an ka bigi banna an bɛ taa ni bigi ye direction na u bɛ bigi kura di an ma ni an banana an bɛ taa fɛn na direction na u bi papiye kɛ ka d'an ma an bɛ taa dispensaire la an bɛ furakɛ fu ko an ye ekɔlidenw ye bɔn ka b'o la ka taa don commerce la o jamana kelen ka n deburiye commerce la o jamana kɔnɔ ka ko caman kɛ wotoro pusew b'o la esansi feerew b'o la moto feerew b'o la fɛn bɛɛ b'o la quoi denkɛ n'i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ k'i bɛ se ka fɛn dɔ ɲini ne y'a bɛɛ kɛ mɛ n m'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ n y'a kɛ mali de kɔnɔ bɔn ni ala nana sababuya di yan ne m'a fɔ ala ye fɛn bɛɛ di ne ma dɛ mɛ fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ denmisɛnnin ɲɛnajɛ fɛn o fɛn bɛ yen ko mɔgɔ b'a ɲini i ka denmisɛnninya la ala y'o di ne ma nin jamana in kɔnɔ o jamana kelen faamaw ye n kanta o jamana kɔnɔ o jamana kelen faamaw ma kɛ jugu ye n ma komi jamana tɔ faamaw b'a kɛ cogo min na n'i ye fɛn sɔrɔ ka wuli k'a b'i la jamana in m'o kɛ ne na bɔn ni ne ye n sigi ko ka siran fanani banani ɲa n ye n ba barika ɲini n bɛ se k'a ɲini cogo min na ka n fa barika ɲini n bɛ se k'a ɲini cogo min na olu tagara ka balima minnu to n bolo n bɛ se k'olu n seko min k'olu ye n bɛ k'o kɛ ni ala cɛ la bɔn n t'a dɔn min kun bɛna dangadenya se n ma parce que n b'ala deli ala ka n yɔrɔ janya ka bɔ dangadenya na ala kana n bila ka n kɔrɔ dɔgɔya kuma tɛ n fa ɲɔgɔn ma walima n ba ɲɔgɔn walima n kɔrɔ ɲɔgɔn ma parce que ne ka mara yɛrɛ ma o fɔ mɛ bi n'i kumana mɔgɔ b'a fɔ k'i b'i yɛrɛ di fanɛni ma tiɲɛ don k'i b'i yɛrɛ di banɛni ma o fana ye tiɲɛ ye mɛ jamana min ye nin k'i ye n'i sara fɛnɛ k'i ma se ka hali kuma kuru ɲɛ kelen b'i kɔnɔ k'a fɔ jamanadenw ye k'i m'o fɔ est ce que n'i sara fɛnɛ i su bɛ lafiya o de bɛ n bila ka kuma bi ala y'a ka dugukolo in da a ko ko a ti a bɛ diɲɛ a ye diɲɛ in da a b'a wuli ala ye diɲɛ da a y'i kali k'a bɛ diɲɛ wuli mɛ maliyɛnw yanni ala ka diɲɛ wuli mali bɛ wuli fɔlɔ mali bɛ wuli diɲɛ ɲɛ parce que ala yɛrɛ ye fɛn o fɛn haramuya yɛrɛ kan bi o ye anw maliyɛnw jogo de ye ala yɛrɛ ma sɔn fɛn min ma ala ale ka diina an bɛ alisilamɛya min kɔ o an bɛ kerecɛn min na o an bɛ diinɛ min na i kɛra diɲɛ diinɛ o diinɛ na ala ko k'i kana jɔn lebu mun bɛ mali la bi ɲɔgɔn lebu mun bɛ mali la bi ɲɔgɔn wayiba mun bɛ mali la bi juguya mun bɔnɛ bɛ ka bin mali kan bi juguya bɔnɛ de bɛ ka bin aw kan juguya aw yɛrɛw juguya dama a ka juguya de bɛ ka segin aw yɛrɛw ma maliyɛnw ni mɔgɔ t'a fɔ a ye ne b'a fɔ a ye ni n tilala n'a bi fanɛni min kɛ a b'a kɛ o bɛ a ni ala cɛ n'a bi banɛni min kɛ a b'a kɛ o bɛ a ni ala cɛ mɛ walahi bilayi talayi maliyɛnya bɛ cogo min na n'a m'a dabila n'a m'a dabila ni diɲɛ bɛ wuli n'a ma daminɛ mali la a b'a fɔ ma tu a t'a ka faama bonya a t'a ka dɔnnibaa bonya a t'a ka waritigi bonya a t'a yɛrɛ dama bonya Aw bɛ na diɲɛ yɛrɛ la bi nin diɲɛ dugukolo kan n'ala kɛmɛ ka fantan dugukolo da ala ka dugukolo kan a b'o a b'o fantan dugu fɛ n'ala kɛmɛ ka ɲɛnibaatɔ dugu da bi a b'o dugu fɛ mun waso kelen tun b'a bolo ko bɛn o bɛn in bɛ min bi a kun mɔgɔ sɔn ni bɛn min ye bɛn bɛ min su min bɛ bɔ mali la bi a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn maa hakɛ min bɛ fa bi mali la a bɛ fa yɔrɔ jumɛn wa fana nin y'a daminɛ de ye dɛ n b'o fɔ a ye maliyɛnw n'a ma sabali walahi bilayi talayi a bɛ bɔ a faso la a bɛ k'a faso min ci n'a ka juguya ye

e mɛ aw b'a fɛ k'ala ka hɛrɛ kɛ aw ye cogo di ne tɛ politiki la mɛ ala y'an ka jamana kalifa perezidan ma bi n t'a fɛ i bɛ se k'o fɔ kɛ mɛ mɔgɔ ɲuman tɛ mɔgɔ si tɛ k'o fɔ fo n'i ma gɛrɛ a la n'i gɛrɛla a la walahi bilahi talahi n bɛ juma de la n'i gɛrɛla i b'i k'a la i b'i walahi i b'a dɔn k'a fɔ ko maa ɲuman don walahi i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ŋaniya ɲumantigi don walahi bilahi talahi i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ don min bɛ adamaden yɛrɛ fɛ fɔlɔ ko n'i kɛra adamaden de fɛ i bɛ sɔrɔ ka kɛ jamana fɛ ala de ye fanga d'o ma minnu bɛ opposition na c'est mes amis n t'u contre la n b'u fɛ fɛnɛ mɔgɔ ɲuman don fɛnɛ n t'u ka juguya dɔn u ka juguya ma se n ma ni bonya fɛnɛ tɛ u ka bonya de sera n ma mɛ il faut que an sera yɔrɔ dɔ la bi an k'a faamu ko nin jamana in yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan quoi bi mun de bɛ yen bi ye juma ye n'i y'a mali kutubaw lamɛn alimami dɔ b'a fɔ yan fɛ bi dɔ b'a fɔ yan fɛ sini ni dɔ ko a dɔ b'a fɔ o hali n'o b'a dɔn ko a ye tiɲɛ ye o b'o ka a yɛlɛmɛ k'a k'a yɛrɛ ka o ye manja nɔfɛ mɛ a t'a faamu maliyɛnw k'ala de bɛ manja di jɔn ma de ya aw bolo ko jɔn de bɛ se k'a yɛrɛ manja k'i bɛ se k'i yɛrɛ manja ala yɛrɛ man dɔgɔ manja ka jɔn yɛrɛ man dɔgɔ k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ manja wa jɔn fanga bɛ se k'a yɛrɛ se fanga la wa an ye fanga ɲini ala y'a di dɔ ma an y'a ɲini kun ala tila k'a di dɔ ma mɛ pour que a ti t'o tigi kɔ ten n'an m'o dɛmɛ pour que a ka se ka fanga in kɛ k'a ɲɛ o k'a senkɔrɔmacɛ o o de bi an taga ɲɛ wa o de b'an firi o de b'an taga ɲɛ wa o de b'an firi fanga ye ala de ta ye a b'a di jɔn de ma min ka di ale yɛrɛ yɛrɛ ye ala ko fɛn fila bɛ yen ale ala ka fɛn saba de bɛ dugukolo kan ale ala ka nɛɛma don n'a y'a di mɔgɔ min ma a k'a bonya n'a ye k'ale ala ka nɛɛma don o ye k'ale ala waleɲuman dɔn a ko n'a ye fanga kalifa jɔn ma i k'a dɔn k'a fɔ ko nin y'ale ala ka nɛɛma de ye a y'a kalifa a ka jɔn dɔ ma k'i k'a ka jɔn waleɲuman dɔn n'o ye a ko n'a ye dɔnni di mɔgɔ min ma o y'ale ala ka sɔnfɛn dɔ de ye k'i ka dɔnnibaga bonya a ko n'a ye nafolo di mɔgɔ min ma o y'ale ala ka sutura de ye i k'a tigi bonya mɛ n'a ye min kalifa min na waati min na n'a bɛ ala yɛrɛ dɔn pour que a t'olu bonya an bɛ wuli faransi ka taga minusima ka na japɔn ka taa irisiw ka na aw bolo ko ni putini bila mali kɔnɔ ko putini bɛ se ka mali mara bi yan n'i y'a mɛn bɛɛ bi pucini bonya paseke pucini ka jamanadenw de b'a fɛ bɛɛ y'a faamu de ko nin ka jamanadenw b'a kɔ an ka sɔn nin bolo n'an ma sɔn a bolo a ka jamanadenw t'a kɔ bila an ye aw kɛmɛ k'a ka perezan kɔ labila aw ka perezan bɔ tugɔrɔ nɔfɛ ko danga de b'a nɔfɛ ni perezan tugɔrɔ nɔfɛ k'a b'a a jɛɲeko ka ye

an b'a bonya ni e ala ka bonya ye an b'a kisi ni e ala ka kisi ye an b'a tanga ni e ala ka tanga ye o la perezan bɛ se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ i bɛ ka wuli ka taa fɛn ɲini fɛn b'i nɔfɛ i b'o kɛ cogo di nka adamaden hakili sigilen de bɛ baara kɛ don o don ni perezan wulila n'a m'a fa nɛni kan mɛn a ka minisiri dɔ b'a fa nɛni kan mɛn a ka depite dɔ b'a ba nɛni kan mɛn dɔnnibaa dɔ b'a fa nɛni kan mɛn dɔnnibaaw olu ils sont plus pires ala y'aw minnu bila dugukolo sanfɛ k'a ka kɛ ɲɛnikɛlaw ye aw de ye tiɲɛnikɛlaw ye bi au lieu que a ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ de bɛ ka kutuba tɔgɔ ɲini ka kutuba bila facebook kan bi kutuba bɛɛ bɛ facebook de kan mɔgɔ ɲini na ala ɲini yɛrɛ tɛ ni dɔ y'a fɔ ko nin ka ɲi bi o b'a fɔ k'o man ɲi sini n'o tilala k'a k'o ka ɲi sini o b'a fɔ k'o man ɲi sinikɛnɛ aw bolo ko diɲɛlatigɛ de ye nin ye aw bolo ko maliyɛnya de ye a bɛ ka maliyɛnya maloya dɔn na parce que bi nous on est accueillis dans toutes les pays du monde ko fierté africain mais quelle Afrique bi ne sigilen filɛ nin ye j'ai trois invitations des chefs de l'État président naani de ka invitation bɛ n bolo min bɛ ka inviter a ka jamana kan depuis n wolola n ma s'a jamanaw kan mɛ mun na an y'i tagabolo ye a diyara an ye ɲumanya yɛrɛ bi tɛ se ka kɛ ni maa tan taar'i nɔfɛ a kunko la n'i ye maa wɔɔrɔ ta ɲɛnabɔ maa naani bɛ t'i tɔgɔ tiɲɛ ni mori min taar'i fɛ yen ni misirijɔla min taar'i fɛ yen ni aliman min taar'i fɛ yen ne bɛ ka kuma o n'i y'o ka alimami n'i ye miliyɔn tan d'a ma taa misiri jɔ t'a don misiri tapi la a b'a jɔ a b'a fɔ k'i ka y'a di ala min kama ala k'i sara c'est vrai i y'a di ala de kama ala k'i sara ni banabagatɔ nana ko ordonnance t'a bolo n'i y'o ka ordonnance san i y'a di ala min kama ala k'i sara a ye tiɲɛ de fɔ mɛ ni jeli min nana k'o y'an ka laada ye n'i ye waa naani d'o ma n'o y'o bila fɛsibuku kan u wuli k'i ba neni k'a b'a silamɛ k'a bɛ jeliw de dɛmɛ a tɛ fɛn kɛ diinɛ na a tɛ hinɛ fantanw na e mɔgɔ min b'i fantan dɛmɛ i bɛ se ka fantan dɛmɛ k'i bɛ video de kɛ k'o jira diɲɛ kɔnɔ n'o kɛra aw mɔgɔ kelen tɛ tila ka bɔ k'a fɔ k'a bɔra ala ko la ne ye n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ mali la fo bi n m'a dabila wa n t'a dabila fo ka taga n sa mɔgɔ si tɛ yen k'i b'a fɔ k'i sera ne basiri ma ko location juru bɛ n kan na ko n'ala kɛmɛ k'i garisigɛ to n bolo ko n t'a sara n y'a ɲini ala fɛ n ye n tɛgɛ da alikaba kan ne basiri n'i sera n ma ni diɲɛ kun o kun ye ala n'a se bɛ n ye n'a y'a sɔrɔ n bolo wari ye waa tan de ye ala n'a don n kɔnɔ n ka waa kɔnɔntɔn bɔ ka don e, e, e ala kama mɛ don min na n'u bɔra k'i fa n'i ba neni i ye minnu ka ɔridinasiw san olu tɛ bɔ k'u jɔ dɛ ne kun na bɔ n ka so kɔnɔ a ye ne don n ka so kɔnɔ olu tɛ bɔ k'u jɔ an ka misiri a y'a jɔ olu tɛ bɔ k'u jɔ an ka misiri tapi a y'a jɔ u tɛ bɔ k'u jɔ u bɛ taa fantan dɔ de foto ta nin dalen bɛ ɲaman na a tɛ k'o lajɛ mɛ a ye min lajɛ u tɛ kuma nin ye mun ye ça veut dire méchanceté e le videoman ne ko a b'a fɛ o a kelen ka kɔrɔ a kɔrɔlen a kelen ka baro de kɛ yan ou a b'a fɛ a ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ baro modɛli jumɛn ka kɛ aw ka ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la n'ala ye si di aw ma il faut k'a k'a faamu ko a kelen tɛna se k'a ka mɔgɔya kɛ quoi denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ quoi vraiment il faut comprendre que denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ a bɛ ka nin min kɛ tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ ye a tɛ wari sɔrɔ a tɛ tɔgɔ sɔrɔ a bɛ mangoya de s'i ma ni mɔgɔ sirann'i ɲɛ siranɲɛ ye wagati de ye dɛ wa n'i m'a bila dɔ wɛrɛ kɔrɔ b'i kɛ k'a bila ou dɛsɛ b'i kɛ k'a bila ou bana b'i bɔ a la n'o don sera o fana i bɛ n'i ɲɛ jɔ diɲɛ na i kelen b'i ka mɔgɔya kɛ yan il faut pas k'i banni don mɔgɔ ka ta ko nɔ e n'a ma na mɔgɔ b'a fɔ cogo di cɛ ala kana to an sadon ka fɔ an ma ala kana to an sadon ka kɛ ɲugunan fɛ ye ala kana to an sadon ka kɛ mɔgɔw kontan don ye quoi a dama bi ɲɔgɔn neni minnu b'a la k'u b'a fɛ ka politiki kɛ ka videomanya kɛ k'a bɛ tila ka kɛ politisiyɛn ye ne ko don min na n'o kɛra k'a bɛna kɛ kandida ye o walima a bɛna kɛ perezan walima a bɛna kɛ depite ye o ne ko jɔni de bɛna vot'a ye dɛ ko mali a ye minnu fa n'u ba neni a bɛna t'olu de nɔfɛ k'u ka vot'a ye a ye commerçant minnu fa n'u ba neni n'a m'olu ka dɛmɛ sɔrɔ a b'a ka kanpaɲi kɛ cogo di dɛ a ye mori minnu fa n'u ba neni n'a m'olu ka dugawu sɔrɔ walima k'olu ka jama sɔrɔ aw delila ka fanga jumɛn sigilen ala ka dugukolo kan ko fanga ma sigi ni nin fɛn damadɔ ye dɔnnibaga nafolotigi olu de fara ɲɔgɔn kan ka fanga sigi i kɛra diɲɛ jamana o jamana n'i kɛra irisi la i kɛra diɲɛ dugu o dugu la ala ka dugukolo kan fanga bɛ dɔnnibaa minnu na olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fanga sigi ani a duguma nafolotigiw aw ka dugu dɔnnibaa a y'u bɛɛ fa neni k'u ba neni aw ti panse ko n'a ye mɔgɔ fa n'a ba neni halala fa n'a ba neni kan ka dusuni kulo kɔrɔ don o don de ka tila ka mɔgɔw neni pour rien pour que ko aw k'a dɔn pour que k'a bɛ se ko la il faut k'a k'a dɔn k'a tɛ se ko la k'ala de bɛ se ko la vraiment ne bɛna min fɔ maliyɛnw ye a ka di a ye o a man d'a ye o an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bi mali la jeunes tɛ ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔbaw tɛ ɲɔgɔn fɛ fanga ɲininaw tɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye mali ci ni min b'a fɛ ka kɛ perezan ye bi n'o m'a sɔrɔ sini k'a fɔ a ne m'a sɔrɔ ala y'a di karisa de ma maintenant an ka o dɛmɛ o k'a ta kɛ k'a ban ala ka na ni n ta ɲuman ye o ti miiri o la fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ k'o senkɔrɔmacɛ k'o bɔ a la o b'o fɛɛrɛw tigɛ dɔnnibaaw la même chose ni min tɔgɔ bonyana dɔ in bɛ wuli ka kanpaɲi bɛɛ kɛ ka tɔgɔ cɛn bɛɛ laɲini ka se dɔ in ma pour que o tɔgɔ ka bin ale tɔgɔ ka wuli bi denmisɛnnin waritigiw ala ye dɔɔni kalifa aw minnu ma ko anw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ala ma fɛn di minnu ma k'olu dɛmɛ waa tantan ɲininnaw waa duruduru ɲininnaw olu de tan bɛ don an dama ni ɲɔgɔn cɛ ka taga karisa ni karisa bila ɲɔgɔn na waa tan misi maa mɔgɔ kunna bi olu t'a fɛ ka ɲɔgɔn ye mali la foyi tɛ les escrocs les nami minnu ma se ka ɲɛ u yɛrɛ ye olu de bɛ yaala ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a sɔrɔ a dɔ bɛ depuis ala y'u da hali u ma deli k'a fɔ ɲɔgɔn ma bonjour mais u bɛ fadenya sama u ni ɲɔgɔn cɛ ni min ye wotoro san bi dɔ bɛ taa fali san jamana bɛ taga ɲɛ min a bɛɛ bɛ ka faniya kɛ k'a yɛrɛ ka wari baala ni faniya fɛ aw ka dugu yɛrɛ tɛ ka taga ɲɛ yann'a ka taa faniya k'a yɛrɛ dama na a tɛ faniya kɛ wali jamanaw na bi i bɛ mali la mobili tɛ se ka boli i bɛ mali la n'i banana furakɛliko ye poroblɛmu ye hakilila o hakilila mana na jamana na a si tɛ taga ɲɛ ni min a bɛ ɲuman fɔ o ye juguman ye ni min jugu ni min ye juguman fɔ o fana ye juguman ye ni faama ye ɲuman kɛ a o o bɛ kɛ juguman ye a bolo n'a ye juguman min kɛ fana o bɛ kɛ juguman ye a ka bolo a ka ɲuman ti fɔ f'a ka juguman ɲɔgɔn juguya la dɔrɔn jamana bɛ se ka kɛ tan ala yɛrɛ ti mali fɛ ne de b'o fɔ a ye ala t'aw fɛ n'ala b'aw fɛ a ti juguya tan wa n'a b'a fɛ ka ala yafa deli a b'a fɔ k'a ye alisilamɛ 90 pourcent 95 pourcent a ye juguya dabila a ka dusukun ɲɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ala ko ko jɔn n'a farala ɲɔgɔn kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ala bi kɛ a kɛra diɲɛ fɛn o fɛn na ale ala b'o dɛmɛ o la min ye lahara ko ye ko wɛrɛ de ye mais an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ bɛɛ de sigilen bɛ k'aw lajɛ dɔ ba y'a kɛ tan a fa y'a kɛ tan a kɔrɔkɛ y'a kɛ tan a kɔrɔmuso y'a kɛ tan a furumuso y'a kɛ tan a furukɛ y'a kɛ tan ka ɲɔgɔn ɲini dɔrɔn ka ɲɔgɔn se lebu ma kamini ala ye diɲɛ da i ti maa si ka président fa nɛni k'a mɛn n'anw ka président tɛ i ti maa ka minisiri fa nɛni k'a mɛn n'anw ka minisiriw tɛ i ti mɔgɔ ka depitew nɛni k'a mɛn n'anw ka depitew tɛ i ti mɔgɔ ka diinɛ ɲɛmɔgɔ nɛnitɔ ye n'anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ i ti mɔgɔ ka alimamu nɛnitɔ ye n'anw ka alimamu tɛ e alimami kuturu mɔgɔ bɛ seli maa min kɔfɛ ko a bɛn'u ni ala cɛ ɲa i bɛ bɔ i bɛ ka seli kɛ alimami kɔfɛ i bɛ tila ka taa sɔrɔ dɔ sigilen bɛ telefɔni na o ba nɛni ka mɔgɔ ka telefɔni kɔnɔ o alimami bonya bɛ min ka jogo jugu ɲini k'a di bɛɛ ma ka maliyɛn bɛɛ kɛ ɲamɔgɔden ye nin ye mun ye vraiment vidéo in n tɛ k'a kɛ a ka diya mɔgɔ ye dɛ ne bɛ ka n ka tiɲɛ de fɔ jamana in ka hakɛ de bɛ ne kɔnɔ je dois tout au mali je dois tout au mali c'est ma part de vérité pour tous les maliens n'an bɛ kɛ an ka perezan fɛ an ka k'a fɛ n'an b'a fɛ jamana in ka taa ɲɛ an k'an ka perezan dɛmɛ bi an k'a dɛmɛ sini an k'an bolo di ɲɔgɔn ma perezan ka sinsin perezan ka confiance sɔrɔ k'a ka jamanadenw b'a fɛ u b'a kɔ a ka sɔrɔ k'a kɔgɔ da an ka hakɛ ɲinini na ka d'an ma sinɔn n'an m'o kɛ n'an m'o kɛ ka taa an sigi de ko perezan ka wuli faransi kɛlɛ dɛ minisima kɛlɛ dɛ ɛ ɛ n'i y'a mɛn i bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ n'i b'i ɲin de ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ wuli k'i jugu ka kɛlɛ kɛ yan ɛ jamana ka di kɛ jɛni b'a ni fili jamana in ye i k'a fɔ sini sisan ko jamana in ko dɔ ka na n'a ni ye k'o bɛ kɛ jamana saraka jɛni bɛna a den di jɛn b'a muso di jɛn b'a ka denbaya di a perezan de bɛ t'a ka du sacrifier aw ka jamana kama a b'a fɛ yan a ye k'a fɛ fɔlɔ kɛ n n'i kɛra maa fɛ de n'i ye fɛn min ɲin'a fɛ a b'o kɛ a t'a fɛ a t'a yɛrɛ fɛ n'a ye n fa nɛni ala k'aw sara n'a ye n ba nɛni ala k'aw sara n ye min fɔ a ye n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ walayi an tɛ avanse an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a yira k'anw de ye maliyɛnw ye k'an ye kelen ye bi i bɛ min kɛ kɔfɛ i t'a kɛ mali la mun na i mana na kɔfɛ i b'i yɛrɛ ka i b'i yɛrɛ jarabi don i yɛrɛ la ala ye fitini min kalif'i ma kɔfɛ mɔgɔ de b'a jaabi la i bɛ mali kɔnɔ i bɛ mun mɛn ɲɛngoya hasidiya a binna dɛ a wulila dɛ nɔ a ka ko bi ban ɲinan a la ti mɛn nin ye mun juguya ye yala ka don o don video kirikaraw ni fɛnw kɛ a ye a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔrɔn a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ɲɔgɔn minɛ a bɛ ɲɔgɔn fa n'a ba nɛni sini a bɛ tila ka taa fara ɲɔgɔn kan maa wɛrɛw fa n'u ba nɛni est ce que o tɛ malobaliya yɛrɛ ye aw maliyɛnw bi aw ye faden sagow de ye faden sago tɛ nɛni ye dɛ faden sago de maa min kɛra i faden sago ye a ka di i faden ye i ka kɛ cogo min na i kɛra ten o de y'o ye anw maliyɛnw kɛra faden sago de ye bi an t'an yɛrɛ fɛ an t'an ka perezan fɛ an t'an ka dɔnnibaw fɛ an t'an ka minisiriw fɛ an t'an ka waritigiw fɛ an t'an ka fantanw fɛ an ti foyi fɛ hali an ti fantanw fɛ maliyɛn bi jumɛn fɛ bi tɔgɔ bɛɛ ko tɔgɔ bɛɛ ko ne ne bɛna min fɔ nin de don ni n donna min gasi la o bɛ yafa n ma mɛ n kɔni bɛna min fɔ a ye bi a ka d'a ye a man d'a ye o alimamiw a ye ɲɔgɔn minɛ n'a ma ɲɔgɔn minɛ a bɛ don jahanama na n'a ye tɔgɔ o tɔgɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ lahara ala b'aw jeni politiki mɔgɔw n'a ma ɲɔgɔn minɛ a bɛ fɛn min ɲini jamana in kɔnɔ a t'a sɔrɔ a tɛ ala fana sɔrɔ n b'o fɔ a ye wa a bɛɛ tɛna kɛ perezan dɛ n b'o fɔ a ye dɛ ala ti bɛɛ kɛ peresidan ɲɔgɔn fɛ a b'a di mɔgɔ kelen de ma wa n'a y'a di min ma n'i m'o bonya ta kɔnɔ k'o gasi sigi a ta kɔnɔ n'i ta sera ala bɛ lebuko dɔ s'i yɛrɛ ma waritigiw la même chose bi in commerçants aw bɛ na ni mun ye bi k'a bɛ se ka feere mali kɔnɔ banki juru bɛ ɲini k'a bɛɛ faga n'a taara ta banki la a tɛ se k'a sara n'an nana kɔfɛ jamana na u dalen t'a la k'a ka jamana bɛ carte rouge kan u tɛ fɛn d'aw ma bilen n'a y'a débrouiller ka taga ni fɛn kelen min ye o tɛ san n'a y'a di eta ma eta min kan ka kɔlɔbɛ kɔlɔbɛ ka wari ɲini ka d'a ma a kɛ mɛ k'o eta fɛnɛ tɔgɔ tiɲɛ kɔkan olu tɛ ka dannaya sɔrɔ a ka jamana tilancɛ o bɛ ka sa tilancɛ kɔngɔ b'olu la ɛ aw tɔ tora mun ye bilen lebu yɛrɛ bɛ tɛmɛ mali ta kan bi wa malo yɛrɛ bɛ tɛmɛ mali ta kan ni yɛrɛ faga ko yɛrɛ bɛnnen don hɔrɔn ma maliyɛnw kan k'u yɛrɛ faga bi de ni hɔrɔnya yɛrɛ min fɔ maliyɛn na n'o ye tiɲɛ ye an kan k'an yɛrɛ faga lebu tɛ yen min m'an sɔrɔ ala tun ye maa maa kun y'an ka mɔgɔba ye k'an kun waso n'a ye kɔfɛ u y'a kɔfɛmɔgɔ y'a bɛɛ banɛni kan mɛn an yɛrɛw da kɔfɛmɔgɔ y'a bɛɛ fanɛni kan mɛn da A laban de bɛ kɛ non vos frères maliens ne vous aiment pas toi tu penses que o ka di mɔgɔ tulo de ye k'a mɛn yan ni denmisɛnnin min ye wari sɔrɔ au lieu que o ni a denmisɛnnin ɲɔgɔn dɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔ ɲini k'o k'u sabanan ye nafigi dɔw bɛ taga minnu bɛ bɛɛ ka da la olu bɛ taga ka taga don olu ni ɲɔgɔn cɛ fadenya b'i n'a cɛ dɛ a y'a dɔn tan dɛ a b'i kɔ dɛ i ɲɛngoya b'a la dɛ jamana bɛ taa tan min aw bɛ ka tubabula min nege minɛ a ye nin juguya ye min a ye nin juguya in ye diɲɛ dugukolo jumɛn na a ye nin ye amerikɛnw bolo wa fɛn min ye jamana yɛrɛ kanu ye a tɛ aw la ni jamana kanu yɛrɛ b'i la i ye adamadenya kanu yɛrɛ bɛ k'i la fɔlɔ n'a fɔra ko jamana bi u ye ne wele ka na faransi les jeunes africains nigeria b'a la bɛɛ b'a la pour me donner un trophée au nom de la fierté africaine mais n maloyalen de b'a minɛ parce que u bɛ k'a di yan i b'a sɔrɔ dɔ b'a kɛnɛ kan yɛrɛ o ye n banɛnikan mɛn n yɛrɛ fasoden dɔ da la k'a sɔrɔ n ma foyi k'u la hali bi ne t'a dɔn an bɛ min fɛ quoi ne kɔni bɛ min fɔ an ye n'an b'a mɛn an k'a mɛn n'an t'a mɛn an k'a mɛn ɲini dan ye yɛrɛ ɲini ye dɛ maliyɛnw an k'an yɛrɛ ɲini bi an sera o niveau de ma an bɛ ka tɔɔrɔ min ɲini ni fanga ye ni tɔɔrɔ ye fanga in sɔrɔ walahi bilayi talayi maliyɛn min bɛ to a la o de ka ca min bɛ bɔ a la ye min bɛ to a la o de ka ca min bɛ bɔ a la ye ni juguya tun bɛ fanga in ban ɲama banna san joli juguya mais i ma se ka ko min yɛrɛ kɛ o i t'ala deli k'o ɲɛ wa ne bolo o ɲɛni de y'an bɛɛ ma hɛrɛ ye dɔnnibaaw tilala nata kama sinon mɔgɔ bɛɛ ko k'a y'ala mɔgɔ ye n bɛ tɔgɔ fara ala y'a bɛ fila de yan ala min ye kelen ye ala ye kuranɛ kelen de jigin a y'o kalan kɛ o ye min fɔ n'a y'o minɛ a bɛ fara commerçant n'aw ka intérêt de lielen don ɲɔgɔn na mais n'i y'a ye bi bɛɛ ko k'a yɛrɛ si tɛ intérêt commun kɛlɛ kɛ parce que juguya de don activiste ko activiste ka taa aw sigi réseaux sociaux kan ka kariti ta dɔ ka waa mugan waa bi naani c'aw ma a bɛ dɔ fa nɛni a bɛ dɔ wele yan fɛ karisa bɛ k'i fa nɛni ɔhɔn ni n kuman'a fɛ n ka mɔgɔ don dɔɔni di yan n k'a d'a ma a k'a dabila e i bɛ mɔgɔ ka wari sɔrɔ i b'a fa n'a ba de nɛni k'i b'a ka wari minɛ walima adamaden de bɛ se ka jɔn lebu e jɔn man dɔgɔ jɔn yɛrɛ lebuli ma ala min ye mɔgɔ da ala ye dugutigi aw delila ka dugutigi dɔ denmisɛnninma satɔla ye n'ala y'i da dugutigiya kama i fitininama bɛ sa n'ala y'i da perezidanya kama i bɛ sa fitininama n'ala ye mɔgɔ min da tɔgɔtigiya kama i bɛ se k'o tɔgɔ bɔ a la jɔn bɛ se ka tɔgɔ di jɔn ma nk'ala de bɛ tɔgɔ di an ma ni tɔgɔ b'i la don min ala b'a b'i la n'a m'a b'i la k'i to dugukolo kan a b'i faga a bɛ b'i la ne hakili b'a la denmisɛnninma don min na a fɔra ko musa tarawele kɛra cedeao perezidan ye

o ye ala wɛrɛ ye a b'ala wɛrɛ deli o la ni ala ye nɔntɛ n'a b'a fɛ ni ala ye k'a deli a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ k'a ka faamaw fɛ a bɛ k'a ka dɔnnibaaw fɛ a bɛ k'a ka jamana nafolotigiw fɛ a b'a majigin ɲɔgɔn ye fantanw bɛ faamaw kanu faamaw bɛ fantanw kanu ala b'an dɛmɛ asalaamaaleykum